Is artistas no nci funt sceti po divagu o po si tratenni, ma s'agiudant a pensai puru in is chistionis de s'esistèntzia de s'òmini. Cun s'arti si podint iscuberri is problemas aguaus de sa sociedadi e sensibilizai sa genti in is cosas sotzalis e de ètica. Ma essi artistas oi? No est fàtzili. Calincuna borta s'arti benit posta a una parti, chene s'atentzioni e s'apogiu chi dda bisongiat. Ma si castiaus a sa storia, S'arti est sempri stètia importanti meda, at acumpangiau s'òmini in totu s'evolutzioni sua e oi puru in custu mundu tecnològicu sighit a essi una cosa de importu mannu in sa vida nostra. S'artista podit donai maneras noas de castiai a sa realidadi, de castiai a sa genti e a su chi sutzedit. In custu mundu dominau de confusioni e de sa furighedda, s'artista podit ispirai bellesa e beridadi. Beni benius! Deu seu Alessandro Pani e custu est Bisus!

S'artista de oi at cumentzau a fai mùsica de candu fiat piticheddu diaberus, poita a cincu annus fiat giai sonendi launeddas e fadendi ispetàculus. A pustis est stètiu puru in Spagna a sonai flamenco cun is launeddas impari cun sa cumpangia de Còrdoba. No at tentu maestrus po imparai is launeddas e at imparau totu a solu. Est un'artista chi fait spantai meda sa genti chi dd'ascurtat. Cumente cumponidori at fatu sa mùsica po is publicidadis e in su duamilla binti po sa Rai. Cumente imbentori de strumentus at presentau su strumentu tzerriau Eram in su programma Linea Blu de Rai Unu, aundi ant imperau sa mùsica sua puru. Su spetàculu cosa sua, Biàgiu in giru a su mundu in otanta strumentus est unu caminu de circa e de sperimentatzioni chi ddu portat a fabricai istrumentus cun is cosas chi s'imperant dònnia dì. Esti oi cun nosus a Bisus Nicola Agus. Beni beniu Nicola. Gratzi a totu bosatrus. O Nicolla.
Nicolla. Nicolla. Mi dd'as nau innantis ca a Sìnnia, tui sesi sinniesu. Po metadi seu sinniesu. Sinniesu. Ti tzerriant Nicolla candu fiasta piticheddu. M'at fatu tropu arriri. Ascurta Nicola, Cumenti nascit custa passioni tua po sa musica? Tui a cinc'annus m'asi nau sciast giai sonai is launeddas, e gei est pagu.
Naraus chi a cinc'annus apu cumentzau a a bogai suliru, per poi a pagu a pagu sempri de prus po sonai. Naraus chi po sonai diaredus s'intendit candu tui incumintzas a essi eh, fronti a genti manna in cui tui depis diaredus sonai, che cussu poi a pagu a pagu sempri de prus, però candu ses candu ses pipiu naraus chi sa genti ti pigat po apreju

eh, poi chi nasces in una famiglia un pagheddu particolare come di cussa de mamma mia che comunque eh, nascere in mesu in sarti, punti già già e tutto laureato e diplomato eh, in s'Accademia de Belle Arti, quindi sa pittura e sa musica, punti sempre stati un pagheddu eh, de domo, però naraso gusto che eh, o fai di arreroso sa musica paga pago Eh, no est sceti a sonai ma dda depis poi studiai, po essi diaredus calincuna cosa in su mentris chi, chi si crescit, però eh, cun is launeddas apu cumentzau de pipieddu, ma non sceti cun is launeddas, portamu atrus fintzas istrumentus puru, però naraus chi sa launedda portat cussu fragu de canna, ma suta suta nci fiat fintzas fragu 'e dinai, poita fiat una processioni e nci fiat su dinai. Ah eccu Quindi duncas pipieddu candu, candu incumintzas a biri ca ti faint is istrinas e ti carìnniant cun su dinai, crescis, sonas sempri de prus, de de sa strina diventat unu cumpensu, poi de su cumpensu cumintzas a a biri ca su santu ti fait sa gratzia poita cumenti spacias su cumenti spacias sa processioni subitu tenis sa sa cummissioni e duncas faisi totu una, unu percursu abbastanza particolari, ma m'at comunque eh, permitiu de, de connosci diaredus a fundu it'est sa Sardegna, chi est sa cosa prus importanti de, de totu. Eh, poita custu? Poita candu tui ti spostas de, de una bidda cumenti Sìnnia, connoscis totu it'est un'altra, un'altra realtadi Mancai de parti de babbu funt de Biddamanna e in Biddamanna est un'atra bidda diferenti in totu e po totu, da da su fatu de de de sa fueddara fintzas su su rapportu tra tra personas e totu e in Sìnnia cosas leggias non nd'ant mai sutzediu diaderus Biddamanna calchi cosa totu s'Ozastra e no est che un'altra zona mm, eh. e nonnu de parti de babbu eh, m'at sempri postu unu pagheddu indiritzau là chi depis andai ingunis a sonai, ti depis comportai aici No neris brullas, no fetzas cosas, no no arrisi po po po catzaras de is atrus, tui pentza sceti a sonai e no cassis in nudda a nisciunus. Nci fiat s'etichetta de cumportamentu. E nonnu cun sa parti de de babbu naraus chi m'at agiudau meda candu mi dopimmu rapportai in certas biddas. E poi eh, deu fimu custa, custa brulla, cando, do, cando mi spostamu de, de, de una bidda a s'altra, soprattutto eh, deu fimu aici in sa spalla e, ponimu, e accodramu sa bose cun sa S, j, j, j, j, e tando cando fimu a Nùgoro mi regolamu inoche. in calchi zona m'at azuradu mera, tando cumenti intendiant s'acentu e sa faeddara diferenti e allora iant cambiadu is cosas, però naraus chi apu zirau totu sa Sardigna in logus prus perdius chi nemmancu su pullman passara, però ti nau custu finzas a su duamilla Ancora, fintzas a mancai su duemilla e cuatru, in certas biddas funt abarradas comenti ddas apu agataras candu fimu pipieddu. Sempri sa propriu cosa, ses istranzu, ses poita t'ant tzerriau a tue, chini ses, chi ti crees, e duncas ti ddu depiast fai totu amigus, totu amigus, intzandus incomintzaiast a passai de unu barru a s'atru, candu dopiast andai a sonai fiast imbriagu prus de is atrus, non cumprendiat nudda poita fimus buffa ingunis, buffa ingunis, buffa ingunis, buffa ingundanis, poi candu dopimu sonai, boh, non mi nd'arregordu nudda. Poi sa cosa prus toga ca in certas biddas eh, poi deu fimu astemiu. Sa cosa bella Peus puru ancora. Peus puru, cioè non comprendia nudda, cioè m'onant a buffai binu po me fiat acqua. Talmenti non, non fiat. Poi candu no, candu naramu ca 'olemu buffai abba e m'onant binu, eh tocca buffa ca, ca crescis, e in su frattempu depu andai a sonai, ita, ita fais Però molti, però medas cumitados in certu in certus logus t'onant sa cena, in atrus logus invece chi andast cun un'atra agenzia non t'onant sa cena, poita 'oliant risparmiai e duncas fiat totu totu unu giru aici, si faghiat in is festas paesanas. Ma non fiant concertus, fiant batallas antropologicas. Ma candu andas a sonai po is biddas, po sa festa paesana est aici Est aici poita nc'est dinai in mesu e ses ses pighendi ses pighendi traballu a su a calincun'atru candu immoi podi nai mi tzerriant poita ligint mancari in sa pagina de su social launeddas e mi tzerriant po fai processionis ma deu processionis cosas sardas non ndi fatzu E poita tui sa launedda dda imperas in una manera totu particulari, no no de sa traditzioni de sa launedda. Duncas candu ddi naras, e ma e scieis cussu chi facu eu, e issus, e launeddas funt, no no funt launeddas poita chi deu 'engiu e tui no no connoscis cussu chi fatzu

Apo nau, filipinu, ma poita ddus tenis a mìndula is ogus? E deu apu nau, poita a mama mia ddi praxint is pistàchius, chi nci fiant is pistàchius ddu fimus. Tui ses inventori de istrumentus, tui sonas totu su totu su chi tenis a tiru. Però candu funt bènnius cussus de sa Rai, de Linea Blu Tu as sonau unu strumentu particulari chi as tzerriau Eram, a no, e cumenti Linea Blu, una trasmissioni chi chi chistionat de mari at preguntau a tui de sonai custu Eram, cali est sa sa connessioni? Allora naraus ca Eram est mari a su contrariu. Dd'emu intuiu. Chi ti t'arregoras Prima de sa pandemia in su duamilla e dixiannoi sa spiaggia de su Poettu fiat prena 'e cannas. M'arregordu, m'arregordu, nc'est stetia propriu s'invasioni.
Totu s'invasioni 'e cannas. E deu po curiosidadi cun sa sposa mia seus andaus a biri custa cosa E sa sposa mia aiat giai cumprendiu ca deu depiamu pigai cannas. Poita ca no fiat una passillara romantica. M'at nau, tui depis pigai cannas. Dd'apu nau, e beh, s'unica 'orta chi ndi benit issa anch'e mei, miga depu andai a ddu circai a issu, benit diretamenti. Però cumenti apu biu totu custu spantu, naraus chi no est stetia sceti una cosa de eh, de spantu po biri totu custa canna chi arribara de su mari poita eh, capitara chi candu faint certus taglius acanta 'e su frumini e totu poi su frumini pigara e portara a mari certo. poi calincuna spiaggia chi no fessit su Poetu o in atru logu sa canna nd'aproillara mm. duncas partit totu de ingunis candu su frumini propriu ndi stracciat totu e nd'at proinat. Però eh, custa cosa at fattu unu pagheddu eh, at fattu unu pagheddu rifletti, poita biast eh, unu momentu bellu candu sa mamma e su babbu cun is pipieddus si poniant a giogai cun is canas cumenti chi non dd'iant mai biu. Cioè unu pipieddu de Casteddu non sciera nemmancu ite fiat una canna. Cioè oi seus arribendi a custu puntu e fiant gioghendi, fendi capannas, fendi dogna cosa e quindi deu apu fatu, ma cun custa canna deu no 'ollu fai su solitu strumentu naraus a suliru, ma un'ateru strumentu particolari chi chi tengat Naraus unu pagu de mari, unu pagu de totu custu spantu, 'ollu fai una cosa spantosa. E tzandus ita m'est bessiu a conca. Portamu, deu fia allissendi una una spada de su pisci, de su pisci, spada, dda femu sichendi Apo fatu, imoi fatzo. Ma sempri po fai strumentos o po po attera cosa? Oh deu no ddu sciu, ma custa spada mi praxiat, calincuna cosa m'at a srerbiri. E in su fratempus chi fiat sichendi, portat giai una pariga 'e mesis de in su sali e totu, una una una carrixi 'e espis m'iat arribbau cumenti ant intendiu fragu de pisci spada sichendi perche poita fiat mannu poi totu cun sa petza, duncas dopiat totu beni, poita sa su rostru est fatu totu in una manera particolari, a intrus praticamenti est una specie de de nerbiu che est una specie de sensori chi portat su pisci E mi arribara fintzas a unu certu puntu, e duncas a cussu candu ddu depis fai sicai, fragara ca meraviglia, infati no ti nau sa bella gioja a tipu fragu 'e baccalà sichendi. E duncas ddu portamu totu bellu sterriu in su sali, dd'aciapu custa pariga 'e cannas De su Poetu ma grussas. Propriu bella grussa apu fatu custa est propriu bella de de canna, est lastima propriu a dda sprecai cun cun suliteddus e atra cosa. Mi pongu a arrexonai apu fatu strumentu chi potza essi collegau cun su mari est unu strumentu a corda, poita sa corda candu vibrat mi fait chi ddu fais a ralle chi ddu dda registras e ddu fais a rallentadori bisi propriu chi fait una specie de onda sa corda,
quindi logicamente apu certu, ma ma mi fatzu unu strumentu de mi fatzu unu strumentu a codra, 'ollu biri ita ndi bessit a foras, e t'imperu po fai sa tastiera

No, no, deodoranti no poita portat s'alcol e ah, s'alcol certo. ddu ddu unu pagheddu ddu però apu pigau su su saboni de Marsiglia, tzuccuru, sali, dd'apu totu beni sfrigongiau e s'est diventau perfettu, propriu tostau che bala, propriu chi ddu segas a conca ta ti sperrat in duus. Un'arma diventat. Si, si, poita fiat propriu afilada perfetamenti, non Infatti segundu mei cussu piscispada innantis si agutzat cun calincunu scoliu e ddu bis no però est stetia una un'idea chi chi nemmancu deu pentzà chi podiat diaderus arrennesci aici poita poi su sonu sa corda chi apu imperau sigumenti naraus chi custa specie 'e canna chi nd'arribbat eh, in sa spiaggia, m'ari fattu finza a rifletti, naraus po, po cumenti est diventendi su Mediterraneo chi esti unu campusantu, cun tuttu mortus chi, chi funti fendi cun s'immigrazioni, cun tuttu, e, e duncas apu fattu cumenti codras 'ollu imperai eh, una corda de unu strumentu arabu finza po unu pagheddu fai rifletti e totu custa cosa chi est sutzedendi in su mundu, poita sa genti non nci pentzat pagu in certas cosas, sigumenti sa musica est sempri stetia unu messaggiu prus de ascurtai, e poi sopratotu candu tui intras in unu certu in unu certu filoni sa musica mia depiri ti depiri fai pentzai, chi no ti fait pentzai 'olli nai chi no ses arrennesciu a ti ddu fai a ti fai sbloccai calincuna cosa, sinunca no srebiri E custu est meda finzas in su mundu de su cinema chi sa musica ti depit fai pentzai e ti depit fai arregorai determinatas cosas quindi giai custu est no est isceti acumpangiamentu mancu in su cinema no no no est un'atra est un'atra cosa puru e cumenti apu fatu custu strumentu poita deu dd'apu fatu finzas amplificau quindi finzas modernu Cumenti nd'apu bogau sonu, eh balla, su sonu. T'est praxiu.
Eh si, apu fatu, innoi calincuna cosa cun su strumentu no sciu ma mi fait unu pagheddu, m'at a fai fai calincuna cosa Dd'apu fatu, emu fatu unu post aici sonendidu custu strumentu, cumenti dd'apu postu mi cuntatat subitu prima a sa redatzioni de Videolina, poita fianta fendi totu sa fianta totu contendi su spantu de totu custa canna, poita sa canna poita dopianta fai Non sciant cumenti dda liberai, poita ci fiat fintzas s'arena de tutelai. E quindi, e duncas fiat totu una cosa particolari, poita dopiant arrexonai cumenti dda bogai, chi dda lassai a si pudriai po fai, po agiudai a s'arena de no si ndi andai. Ci fiant unu pagheddu de discorsus, cumenti anti biu però chi deu apu fatu custa cosa, m'ant subitu tzerriau poita fiant totus curiosus de de cussu strumentu chi nd'apu bogau e quindi e duncas m'ant fatu issus deu dd'apu fatu in Friaxu de su duemilla e dixannoi dopu dopu una cida m'ant tzerriau issus giai quasi primu 'e marzu is primus de marzu poi sa pandemia esplodiat dopus e a pustis si fiat si e comuncas apu fatu custa cosa cun Videolina apu presentau su strumentu m'est praxiu est stètiu propriu e poi d'apo sighiu sempre a ddu sonai a ddu sonai e ddu impero tuttora poita est sa calincunu aturu ddu imperat puru? No no no custu est una cosa mia chi apo fatu deu e poi sopratotu est est nascia innoi cun cussu motivu cioè che chi deu no emu agatau totu cussa canna chi nd'est arribada a s'e mari Sinceramente non penso chi, chi mi femu postu a, a pensare de fai unu strumentu a corda aici. Est istetiu custu chi, chi m'at fatu rifleti. Est una cosa chi est arribbada. Est arribbada. De sa natura.
E, e deo sa canna da, cioè, da scroxu, da, da, da sfasciu, da, da, da fatzu de candu, de candu femu pipiedhu e non m'est mai beniu a conca de fai unu strumentu a corda aici. Però E duncas poita sa canna unu pensat sempre a dda sulai. Eh nc'est chini chini dda sulat, nc'est chini dda fumat Unu dda sulat in d'una diretzione e s'atteru in d'un'atra diretzione Esatto Naras ca
Ascurta Nicola tu apu ligiu ca s'ispiratzioni, unu de is libbrus chi t'at ispirau de prus est su S'ingiriu in su mundu in otanta diis. E apo biu chi azis fatu puru unu unu progetu, naraus de aici, chi est unu spettaculu ma est una circa tua puru. Si si si si Cumenti mai, ite chi t'at ispirau de custu libru? Beh, naraus chi candu tui nascis giai pentzendi a sa musica de de viaggiai, poita sa musica ti portat in dogni logu, cioè sa musica est s'unica cosa chi diaderus ti permitit de naraus de viaggiai anche gratis, poita candu tui andas a foras tui non spendis nemmancu una lira, propriu viaggias tranquillamenti e duncas arte tour arte tour, quindi su disigiu miu fiat sempri cussu de de mi confrontai cun cussu chi c'est in foras, poita candu tui nascis innoi, candu tui nascis in Sardegna, in sa Sardegna c'est custa malaria de essi s'ombelico del mondo, totu funt, nascit una cosa innoi, eh ma nosu dd'eus fatu prima, eh sempri custu nosu dd'eus fatu prima. Sardigna al centro 'e su mundu. Esattu, cioè custa cosa m'at sempri unu pagheddu strobau, poita deu candu poi mi cunfrontau cun cun atera cun ateras naraus culturas, deu seu cresciu meda fintzas cun cun indianus nativus, ddus portamu in scuderia cun is cuaddus cosa insoru e fimu meda amigus cun cun indianus, pachistanus, fimu sempri cun cun totu custa genti, babbu miu mi narat, boh tui ses sempri cun custa genti, sa dì chi ti biu a tui puru fendi fendi Hare Krishna mi narat
At fatu pagu unu amesturu. At fatu unu amesturu chi non nci parlat prus nai ca non funt Hare Krishna. Ma cussus funt indù. Ma non ddu sciu, ti biu sempri stranu, ti biu sempri fendi meditazioni, ti biu bozu, intendu fragu 'e incensu in domu, ma ita mi fais? E dd'apu nau, ascurda, lassami ca dda seu, gei seu pentzendi. Imui mi fera, gei femu pentzendi a totu sa cosa chi portamu in conca, antzis. Po issu depemu studiai e s'importanti po cosa is, mi depemu chi depemu fai su percorsu chi narara issu, poi candu iat biu chi fimu totu un'atera cosa, s'istat unu pagheddu marigastìa, boh segundu mei ddus is machixeddus sa bollottau pagu pagu, si giai già ca candu iat cumprendiu ca deu depemu stravolgi su mundu de is launeddas cun is grandu progettus poita issu est nasciu cun cun gruppus folcus est nasciu cun cun sa traditzioni in una maniera e quindi agatendisi unu unu chi invece boliat stravolgi totu su mundu fiat po issu una cosa unu pagheddu ddu terrorizzàt poita timiat finzas a su fattu chi portamu contra e sciera cumenti fiera innoi fiera innoi poita deu sinceramenti oi cumenti oi tengu contra a totu custa genti deu seu andau finzas a sonai a Biddeputzu in atrus logus e in certus logus candu fimu solu cun sa strumentatzioni cosa mia ci fiant atrus sonadoris de launeddas e circànt de mi istacchai sa currenti po no mi fai sonai po nai a dispetu sì po dispetu Ma deu da ma deu dd'apu castiau cun is ogus, deu portamu a culiare ogus a tipu leoni, dd'apu nau, istacadda sa correnti già già t'istacu. Già poi est stètiu unu pagheddu, funt cosas lègias, poita poi nc'est innoi nc'est spàtziu po totu, no, est cumenti chi chi tui as chi tui as praticamenti identidaris in su teatru poita non podit nc'essi unu non podit nc'essi s'aturu. Cioè, deu non seu andendi a ddi strobai, non est chi seu andendi deu a ddi pigai una processoni, anzis deu depu essi cuntentu puru, poita deu processoni non ndi fatzu, tui invece chi ndi fais ndi podis fai prus de mei, poita in su mundu chi seu faendi deu, dinai cumenti ti ndi fais tui Non nci nd'at, poita est totu una scrubeta de su miu. Deu depu fai cumprendi a sa genti chi si podit fai e mi depu e mi dda depu guadangiai. Depis creai sa cosa, s'interessi puru.
Tui inveci chi ses giai in su connotu, non depis fai nudda, ti depis sceti unu pagheddu bessiri sa conca a foras, ca tanti unu comitau, dus comitau, tres comitau ti cicant, poita olint cussu. A mei non mi cicant, poita non olint cussu. Candu candu deu cumentzau a a mi ndi staccai de totu custa cosa, deu s'ùtima processione chi fimu andau, fimu andau a sonai in custa bidda e portamu totu jeans strapaus, orechinos e lenti a contatu puru portamu, poita fimu totu scopiadeddu, mesciau totu, mi biia custa femina e mi fait, ma m'at m'at benia m'at fatu, e tui? E deu dd'apu fatu, eh depu sonai

Ti depu fai fai una pregunta, chi est una pregunta particolari, no est mia, ma est de unu picioccu, si zerriat Alessandru, chi immoi at a cumparri in sa in su schermu e at a fai custa domanda, custa pregunta. Intendeus a sa pregunta de Alessandru.

Nicola, Deu bollu bivi de musica, nc'est calincunu cunsillu chi mi poris donai? Càstia, seu circhendi deu puru de bivi de musica, duncas s'unica cosa chi ti potzu fai est scroxai cannas, fai su chi bolis, ma sinceramenti Est, est unu mundu abbastantza dificili, ma poi sopratotu una cosa, studia. Depis studiai e depis circai de de cumprendi innui 'olis andai, poita bivi de musica 'olli nai totu e no 'olli nai nudda. Deu puru 'ollu bivi de musica, però sa chi sa musica mia no est indirizzada in su logu giustu Dd'acabbu cun d'una rogheganna e aturu circhendi s'elemosina in sa 'ia, poita est custa sa realtadi. Cioè nosu naraus bivi de musica e tolli nai, bivi de musica 'olli nai ca tui fais unu percursu che cussu percursu chi asi fatu ti cunsentit de averus de bivi de musica cumenti si spetat. Poi tocat a biri finzas un'atra cosa, nosu seus in Sardegna, seus in Italia Sa mùsica no est nemmancu cunsiderada cumenti unu traballu. Deu candu spaciu de sonai, sa genti mi narat subitu, candu candu benit anche mei, Ma che lavoro fai? Cumenti ita traballu fatzu? Seus seu musicista. Eh ma sa mùsica no dat a papai. Poita nc'est totu custa cosa chi tui custa cosa ses in Inghilterra o ses in Spagna o ses in Finlandia non non si permitent mai chi candu acabas de sonai ti nant ita traballu fais, poita po issus tui ses unu musicista e su musicista est unu traballu e cumenti puru, poi chi ses laureau in su conservatoriu e ses studiendi in su conservatoriu mellus puru, insaras ses diaderus unu professionista, ma chi ses inveci unu musicista però Chentza tìtulu de istùdiu, ti ddu nau deu puru, non ses unu musicista professionista, chi 'olis diaderus essi unu musicista po bivi mùsica, bai in su conservatòriu, istùdia, ti pigas su tìtulu de istùdiu e podis nai, deu seu custu. Chi tui 'olis bivi de mùsica fai de totu po po essi unu professionista. Esatamenti.
Beni Nicola, nosu seus arribbaus a s'acabu de custa bella ciaciarrada, chi m'est praxa meda, e immoi però si depis fai intendi calincuna cosa, nosu seus allestiu su palcu ingunis, apu biu ca as giai portau istrumentus. Ma dd'e tenis fintzas unu strumentu? Eh dd'apu biu. Custa est una tassa no, candu fimus pipiedhus naramus, toh gheta musica.
Nicola Agus Beni Nicola podis andai in su palcu e nosu ascurtaus su chi sonat Nicola e ddu bieus immoi.
Andaus.